sona aa a ko n terimuso fɛn dɔ balala ka don e la dɛ a ko n bila dɛ a ko ne tugur'i kɔ ka na sita ne bɛ a b'i nɔfɛ nin b'i nin b'i kɔ a ko e bɛ se ka mun ɲɛ ne ye a ko e dalen tɛ ne na ne tugur'i kɔ de ka na walasa n b'i kisi a ko arawuli ti yan arawuli foyi ti yan

ko wa an fila de bi yan e yɛrɛ fɛ an fila de bi yan wa an sabanan bi yan dɛ maa wɛrɛ bi yan k'an lamɛn i m'a fɔ ne ti fɛn dɔn wa ne ye fɛn dɔ y'i nɔfɛ fɛn min hali a fanga a ka girin ne yɛrɛ fakiri ma ne t'a dɔn n b'a bɔ i kɔ cogo o cogo ala de b'i dɛmɛ an sabanan filɛ min bɛ k'an lamɛn a filɛ i m'a ye wa e ma musokɔrɔba dɔ ye i ma yeli kɛ k'i ka sokɔnɔ mɔgɔw ɲininka daga datugulen min b'a ka so yen kaburukɔrɔ mankan lamɛn min b'i kɔ min b'i kɔ taa so nin dugu in yɛrɛ bila n'i ma nin dugu in bila i bɛ ko y'i ɲɛ na i ma sigi ni min ye daga min datugulen b'a ka so yen t'u ɲininka k'u k'a dayɛlɛ ko dɔ b'i kun kan harun dati

a ko wa tiɲɛ na ko bɛ ne kɔ koyi fakiri bi fɛn dɔn mun bɛ ne kɔ ɛɛ ne maminɛkɛ ko k'ale bɛ bɔnbɛ yen ne dun welela k'ale bɛ so kɔrɔ in na mun bɛ ne kɔ ne donna palɛ kɔrɔ in na mun bɛ ne kɔ an sabanan min bɛ k'an lamɛn mun bɛ ne kɔ ni aroni jate ye. ko ko dɔ kɛra anw ka so ko ne ɲin b'o la fo ne ka ɲininkali kɛ mun bɛ anw ka so daga datugulen jumɛn ye k'o tɛ dayɛlɛ a ko ne ba ne mɔmuso k'a kɛra cogo di a ko ko ne b'a fɛ i ka an ka so kunkanko dɔ fɔ an ye hali ni min dogolen don jama la n b'i deli mun kɛra anw ka du kɔnɔ n'a kɛ mɛ kabako ye a ko ko dɔ kɛra k'o tɛ ɲuman ye dɛ an bɛnna a kan k'an kan'a fɔ ee k'a fɔli man di n ye k'a b'i tɔɔman kun kan ko ne tɔɔman tɛ ne yɛrɛ de don aw m'a fɔ ko ne de don wa ko n seginna ka na wa ne yɛrɛ y'a ɲini k'a fɔ sa a ko wa n bɛn'a f'i ye koba min kɛra an b'a f'i ye a bɛ san bi seegin bɔ ko n ka dugu in kun ka di gaduwali masakɛba tun bɛ yen a raja varɛndra ala ye denmuso fila nɔgɔya a ye dugu in kun ta ye ɲɛda ye yɛlɛ ani nisɔndiya n'i ye denmisɛnw ye kaba i b'a dɔn ko dugu ka di balo bɛ sɔrɔ kɛnɛya bɛ yen nisɔndiya lafiya bɛ yɔrɔ yɔrɔ yɛlɛmisɛnnin tɛ ban yen wa an ka dugu kun ka di dɛ gaduwali masakɛ kun ye masakɛ ɲuman ye a tɔgɔ ye varɛndra a ye denmuso fɔlɔ dɔ sɔrɔ ko bagarafi aa bagarafi o kun ye denmuso masumalen ye o filɛ nin ye ale kun ko ka di bɛɛ a cɛ ka ɲi a bɛ hinɛ wa a bɛ makari a bɛ so kɔnɔ a nana filanan min sɔrɔ o ye arun dati o arun dati o kun ka kɛnɛ a n'a ka denmisɛnninya a ye ko jɛ bɛɛ ko k'a bɛ se ka kɛ masakɛ ye a bɛ se ka n'a ni maa maa kɛlɛla i tɛ s'a la kabini a fitinin maaw y'a fɔ ko nin de bɛna kɛ anw ka masakɛ ye a n'a ka musoya harun dati a ko ka di bɛɛ lajɛlen ye a lolo ka bon ni ala a jugu n'i y'a ye a ko bɛ diya i ye jɛjɛma kun ka d'a ye jɛjɛma ala n'o ka d'a ye maaw y'a wele ko jɛjɛma bɛɛ b'a fɔ a ma e ye jɛjɛma jɛjɛma jɛjɛma a bɛ degun bɔ anw kan a bɛ tɔɔrɔ bɔ anw kan a bɛ lafiya ɲini k'o di anw ka duguba in ma a ko nka ko kojugu kɛra dɛ a waati la cɛ dɔ kun bɛ yen ko pasu pati musoko bana de b'a la a ɲɛ tɛnɛ ye muso ye musoko bana o de b'a la n'i y'a ɲininka ko diɲɛ muso bɛɛ ka kɛ ale kelen ta ye a kɛlen bɛ warajugu ye ka bila musow la pasu pati

ɛ ale yɛrɛ dɔgɔmuso min bɛ yen ko babi o babi o denkɛ de ye pasu pati nin ye masakɛ dɔgɔmuso de ye ale labanna ka a denmuso fɔlɔ in de ta k'o di pasu pati ma musoko bana de kamalen na a balimamuso denkɛ in k'o di o ma furu la bagabati furulen a nan'a sɔrɔ furukɛ in a kɛlen bɛ ka dugu muso bɛɛ dalajɛ sa ɛɛ k'e bɛ mun filɛ hali n'e furula a ma kɔrɔ tɛ k'a ni diɲɛ muso tɔw tɛ tulonkɛ kɛ dɛ a ni bɛɛ bɛ tulonkɛ kɛ ba in tɛ den in ka jogo jugu dɔn ani den ye den ye den in ka nkalon ye a ka tiɲɛ de ye